Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Lachisanu pa 17 February mchaka cha 2023 mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anakasegulira mkumano wa chinamba 50 wa nyumba ya malamulo ya dziko lino mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneko Monga mwa chizolowezi anayankhulako zambiri kwa aphungu a nyumbayi komanso ku mtundu wa dziko lino wa Malawi mu njira ija imatchedwa kuti State of the Nation Address, SONA, momwe amalongosola zomwe boma lawo lachita kuyambira chaka chatha kufikira lero. Komanso ndi zomwe lichite kuyambira pano kufika chaka cha mawa. Mwa mwambo wake, mtsogoleri wa dziko lino akatsekula nyumba ya malamuloyi ndi SONA, mtsogoleri wosusa boma mnyumbayi amadzayankha zomwe mtsogoleri wa dziko lino uja anayankhula pa 20 February mchaka cha 2023 ndi tsiku lomwe mtsogoleri wosusa boma mnyumbayi a Kondwani Nankhumwa anayankha zomwe a President a Lazarus Chakwera anayankhula pa 17 february paja ndikupasilani zomwe akondwani nankhumwa anamuyankha president chakwera anankhumwa anayamba ndi kuyankhula kwawo ndi kunena kuti zomwe a president achakwera anayankhula sabata yatha lachisanu sizikukwanira kukhala state of the national address sona ndipo ichichi ndi chifukwa chake kuyankhula kwawo anakutcha kuti siyani kubwebweta bodza silitha mtunda Iwo akuti a President a Chakwera sakuziwa mmene zinthu zilili panopa mdziko muno ndipo ndi chifukwa chake anayankhula zinthu zosagwirizana ndi mavuto athu pamene amatsekulira nyumba ya malamuloyi. Zomwe a Chakwera ayankhula chaka chino ku nyumbayi, a Nankhumwa akuti palibe chomwe chikulumikizana ndi zomwe anayankhula mnyumbayi. mchaka chatha ndipo zomwe anayankhula chaka chathacho palibe chomwe chakwaniritsidwa ndi boma lawo iwowa anapereka chitsanzo monga chaka chatha a president achakwera anayankhula kuti boma lawo likufuna kukonza kuwonongeka kwa nthambi za boma ndi kagwiridwe kake ka ntchito ndipo akondwani nankhumwa anafunsa kuti kodi iwowa kuchoka chaka chatha nkufika pano akonza chani m'bomamo pa ichi anankhumwa anatinso a president achakwera sakuziwa chomwe akuchita sakutha nkusiyanitsa kukhala mtsogoleri ndi kufuna kukhala mtsogoleri wa dziko popeza ngakhale patha zaka zitatu iwo chisankhiridweni kukhala mtsogoleri wa dziko lino achakwerawa akumangolonjezabe ngati kuti akuchita misonkhano yokopa anthu M'malo mowauza aMalawi mmene dziko lilili, a President a Chakwera ali kalikiliki nkumayankhula zomwe akuganiza kuti achita mtsogolomu kuiwala kuti iwowa ndi mtsogoleri wa dziko lino ndipo akuyenera kumachita zinthu ndipo zinthuzi akuyenera kumazichita panopa osati kumangolonjeza. Apa a Kondwani Nankhumwa anati pakadali pano mzika za dziko lino zikudziwa kuti mtsogoleri wawo ndi yemwe sadziwa zomwe zikuchitika mdziko muno komanso sadziwa zowawa zomwe amalawi ambiri akumana nazo kamba ka ulamuliro wa a president achakwera pa zaulimi akondwani nankhumwa anati ngakhale a president achakwera mukuyankhula kwawo ndondomeko ya zipangizo zosika mtengo ya affordable inputs program aip siinayenda bwino chaka chino kwa iwowo akuti amayeneranso kunena kuti chaka chinochi kunalibeko ndondomekoyi m'malo momayankhula kuti anthu apindula popeza ndi zosiyana ndi mmene zilili m'maderamu mu dongosolo la zachuma la chaka cha 2022 2023 nyumba ya malamulo inavomereza ndalama zokwana 109 billion kwacha kuti zigwiritsidwe ntchito mu njira yogulira zipangizo zosika mtengo koma kuchoka mnthawi imeneyo Kwakhala kukuchitika zinthu zobwerera m'mbuyo monga kuyimitsa mgwirizano yogula fetereza ku kampani zina m'dziko muno kamba kakuti boma la dziko lino linapatsidwa fetereza waulere kuchoka ku mayiko a Morocco ndi Russia. Kenako tinamva kuti bomali laberedwa ndalama zokwana 30 billion kwacha ndi madobadoba ena a m'dziko la UK, a Kondwani Nankhumwa anatinso. Pakhala pakutuluka bodza lalikulu kwambiri ndi kusakhulupirika mu ndondomeko yonse ya zipangizo zosika mtengo monga kusapezeka kwa fetereza wokwanira m'malo ogulitsira makamaka ku zigawo za kummwera ndi kumpoto bomali lakhalanso likutenga ndalama kwa alimi mdziko muno omwe ndi ovutikitsitsa kwambiri ndikumawalonjeza kuti awabweretsera feterezayo koma mpaka pano alimi enawa sanapatsidwebe fetereza wawoyu akondwani nankhumwa anatinso M'malo mogwiritsa ntchito ndalama ya AIP mu njira zoyenera nduna za a President a Chakwera zimakwera ndege zodula kwambiri ndi kumakasakasaka fetereza m'maiko akunja zomwe zikuonetsa ndi kupereka chithunzithunzi cha kusadziwa kagwiridwe ka ntchito kawo. Mapeto ake ndi izi, anapezeka kuti agula fetereza kuchoka ku butchala komwe dziko lino linaberedwa ndalama zankhaninkhani kwambiri. Naye feteleza wopatsidwa uja wabedwanso ndi abale ake a President a Chakwera. Mmalo moti mdziko muno mufike feteleza wolemera ma tani 20,000, mwafika feteleza wolemera 9,000 metric tonnes kumachita kuti winayo 11,000 metric tonnes. sakudziwika ngati angafike mdziko muno. Kodi a President a Chakwera akufuna kuononga dzikoli poteteza anthu akubanja kwawo omwe akuba kwambiri kumachita kuti dziko lino likuvutika? Anafunsa motero a Kondwani Nankhumwa pakuyankhula kwawo. Pa za ndondomeko ya dzachuma, a Nankhumwa anauza nyumbayi kunena kuti dziko lino likudusa m'mavuto adzachuma amene ngakhale mwana wamng'ono akudziwa bwino lomwe pakadali pano zinthu sizili bwino moti ngongole zomwe dziko lino lili nazo ndi zambiri kwambiri mitengo ya katundu ingokwerabe tsiku ndi tsiku ndalama zakunja zikusowabe mpaka pano koma ngakhale izi zili chonchi kumbali ya boma zikuoneka kuti ati zinthu zili bwino kwambiri popeza palibe akuchita zothekera kuti mavutowa asinthe kapena kutheratu Ikakhala mbali ya kusachita zomwe wayankhula a president a Chakwera ndi omwe ali patsogolo ndi izi. Iwowa amayenda kupita maiko akunja nkugwiritsa ntchito ndege zodula kwambiri ukuku akutaya ndalama za nkhaninkhani zakunja zomwe dziko lino likusowa. akamachita izizi amakhala watenga anthu omuperekeza ambiri omwe amakhala akupasidwa ma alawansi odulanso kwambiri ngakhale akamachita misonkhano mdziko muno amakhalabe ndi anthu ambiri omwe amakhala akutha ndalama zochepa zomwe dziko lino lili nazo akondwani nankhumwa anati dziko la malawi silili pamavuto kamba ka nkhondo yakunja ya ku Ukraine kapena matenda a COVID-19 ayi, komatu lili pamavutowa kamba kaukanika kuganiza bwino kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe tili naye pakadali pano a President a Chakwera. Chomwe amadziwa kwambiri ndi kuthandiza anthu akubanja kwawo ndi omwe awazungulira kuti alemere ndipo sachita kanthu ngati nduna zake zikukhudzidwa ndi katangale. Akondwani Nankhumwa Anadabwanso n'kunena kuti a President a Chakwera chibweleleni m'bomamo akhala akunena zokhuza ma reforms. Kodi ma reforms yo ali kutiko? Akanakhala kuti iwowa ndi achilungamo akanakhala atauza a Malawi zomwe anachita ndi lipoti la ma reforms lomwe linachitika ndi a Vice President a dziko lino a Saulos Chilima ndipo anawapatsa iwowa koma mpaka pano samayankhula chilichonse za lipotili. Kodi zomwe zinapezeka mu lipoti limene lijalo zili kutiko? Nanga ndi chifukwa chani anangokhalira lipotilo kumachita kuti analonjeza mtundu wa Amalawi kunena kuti adzatulutsa zotsatira zake? Iwowa anati pakadali pano Amalawi ambiri akufuna mtsogoleri wochita zinthu osati wongoyankhula kuti ndizichita zakuti ayi akondwani nankhumwa anatinso asanalowe mboma a president achakwera ankati adzathana ndi katangale mdziko muno komanso anati adzachosa mphamvu zosankhira mkulu wa nthambi ya acb kwa mtsogoleri wa dziko lino pano ndi chaka chachitatu chilowereni mbomamu ndipo palibe chachitika zomwe zikusonyeza kuti mkuluyu amangodziwa kuyankhula kokha basi pakadali pano m'malo molimbana ndi katangale a president achakwera akulimbana ndi nthambi yothana ndi katangale mdziko muno pofuna kuwachotsa ntchito a martha chizuma apapa ndichichidziwikire kuti a president athu achakwerawa ndi omwe akusogolera katangaleyo mdziko muno koma akungofuna kuti adzikhala patali kuti asamaonekere izizi Zinaonekera ndi kalata yomwe iwowa anatuma a Colleen Zamba yoyimitsa ntchito a Martha Chizuma ndipo kufika pano sanayankhulepo kanthu pa nkhaniyi. Pa nkhani za umoyo, a Kondwani Nankhumwa anati mwezi wa December mu chaka cha 2022 anauza boma kuti unduna wa zaumoyo ukusalira m'mbuyo pa nkhondo yolimbana ndi matenda a kolera, pa nthawiyi nkuti Anthu okwana 20,000 anali atapezeka ndi matendawa ndipo anthu 700 anali atamwalira kale mdziko muno. Iwowa anapempha a President a Chakwera kuti alengeze kuti dziko lino lili pa ngozi ndi cholinga chakuti mphamvu zonse za boma zikhalire pothetsa matendawa. Koma ayi ndithu sanamveredwe ndipo boma limachita zinthu zake ngati kulibe matenda aliwonse mdziko muno. kamba kakusamvaku a president achakwera anakhazikitsa nkhondo yolimbana ndi kolera kwa Mgona pa 13 february mchaka cha 2023 kumachita kuti anthu zikwizikwi mdziko muno anali atamwalira kale ukuku ndi kugona pa ntchito popeza ankaganiza ngati kolera amatha kamba kukumwa panado pakadali pano kuzipatala za mdziko lino sikumalo kochilira matenda koma kokafera anthu izi zichomwechi kamba kakuti muzipatala za mdziko lino mulibe mankhwala zomwe zikuonetsa kuti boma silikulabadira za umoyo wa anthu mdziko muno pa nkhani zokhuza magesi a Kondwani Nankhumwa anayankhula kuti magesi ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo koma zomwe zikuchitika panopa ndi magesi a mdziko lino ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri popeza panopa Ndiye zafika pena a President a Chakwera analonjeza kuti nkhani yakuzimazima kwa magetsi idzakhala yamakedzana koma zaka zitatu zatha tsopano ndipo vutoli lafika pokuti bola kale lija zinthu zinali bwino ndipo zinthuzi sizikudziwika kuti zidzasintha liti. mdziko muno a Kondwani Nankhumwa anayankhulanso zinthu zina zomwe dziko lino likukumana nazo monga kukanika kwa a president a Chakwera kuchita chilichonse ponena kuti sanadziwe kuti zinali choncho pa ichi iwo anati anafuna kuwadziwitsa a president a Chakwera kunena kuti amakonda kuyankhula chizungu chabwino kwambiri koma sakutha kulamulira dziko lino boma lawo lilibe nzeru komanso lilibe njira zothanirana ndi mavuto omwe alipo panopa mdziko lino boma la iwowa lilibe njira zolembera mntchito anthu mdziko muno ndipo a presidentiwa akamati alemba anthu 1 million 161,000 zimenezizi zilipo mu kompyuta ku ofesi kwawoko alibe njira zothanirana ndi katangale mdziko muno koma kulimbana ndi a Martha Chizuma Boma la iwowa silikutha nkuthana ndi njala mdziko muno ndi kutinso akanika nkupereka mankhwala mu zipatala zonse mdziko muno. A Kondwani Nankhumwa anafunsanso ngati a President a Chakwera akudziwa kuti mlembi wawo a Colleen Zamba amakakamiza amayi Helen Buluma kuti apereke ndalama za nkhaninkhani zokwana 20 million US dollars kwa munthu wina wotchedwa Chief kumachita kuti sanagwire mntchito iliyonse kodi iwowa a presidentiwa akudziwa kuti mlembi wawo a Colleen Zamba anaitanidwa ku nyumba ya malamulo kuti akayankhe mafunso okhudza katangale yemwe akukhudza nthambi ya Nocma koma amayiwa A Colleen Zambawa sanapite kunyumbayi ndipo a President a Chakwera sanachite kanthu kalikonse pa nkhaniyi. Kodi iwowa ndi chifukwa chani mukuyankhula kwawo a President athuwa a Chakwerawa sanayankhule za bungwe la Bridgin lomwe lapereka ndalama zokwana 7 trillion kwacha? Nanga kodi a President a Chakwera akudziwa kuti galimoto za mtundu wa truck zokwana 17, zomwe zinanyamula chimanga kuchoka ku admarc kupita ku nkhokwe ya national food reserve agency nfra zinabedwa ndipo mzawo wa iwowa anakagulitsa chimangachi mdziko la tanzania pomaliza a Nankhumwa anayankhula kuti zomwe a president a Chakwera anayankhula ku nyumba ya malamuloyi pa 17 february mchaka cha 2023 ndi zongopeka chabe kapena zolakalaka zawo Iwo akuti anayankhula izi kamba kakuti munthu yemwe amakhala kalikiliki kufotokoza zomwe wachita zimatanthauza kuti sanachite kanthu. Ukachita zinthu zopindulira anthu umangosiya kuti ntchito zako zikuchitire umboni koma a President a Chakwera palibe chomwe achita mdziko muno. Chombo chomwe Yona anakwera kuchoka ku Nineve kupita ku Tarshish chikanakhala kuti wochisogolera wake captain kapena kuti malinyero anali wogona ngati mmene dziko lino lilili chombo chija chinakamira m'madzi koma poti wochisogolera wake uja anali waluntha wodziwa chomwe akuchita anadziwa vuto lomwe anali nalo Ndipo anangomutenga Yona ndi kumuponyera m'madzi ndi cholinga chopulumutsa anthu ambiri. Kwa ife sizingatheke popeza mtsogoleri wathu wa dziko lino akugona kwambiri pa ntchito yake.